friends. Welcome to this program, Igbo Amaka, the spoken Igbo. N'izuụka gara aga, anyị mere ihe gbasara abịdịị Igbo, ebe anyị kọwara gụọ ihe niile gbasara abịdịị Igbo, kọwakwa ma nke na ụdị ya, ebe a ka anyị gụrụ ya ka onye enweghị ike ịghọta abịdịị igbo wee nwee ike malụ ka e si eme gịnị agụ ya n'ụbọchị taa anyị wee na-achọ ileba anya na isiokwu ọzọ bụ ọjị igbo nke mbụ anyị na-anụ maka ọjị maka ọjị gịnị bụ ọjị Ọjị so n'otu ihe e ji eme gịnị omenala n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ndị Igbo na-eme emume na-eme mmemme maọbụ emume dịka olu onye si wee dị, ọ bụrụ na ọjị adịghị ya, ị ma na ha ebidobeghị. Ọjị bụ ọ bụrụ na a sị kọwa ihe bụ ọjị, a sị na ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amịta gịnị ọjị. ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amịpụta gịnị ọjị ọ bụghị ọjị ọjị bụ mkpụrụ osisi ọjị na-amịpụta gịnị ọjị na omenala igbo ọbụla anyị na-etinye ọjị maka na ọ bụ ọjị ka anyị ji akpọtụ ndị nna nna anyị ka ha bịa were gịnị ọnọdụ dịka ọ na-abụ a bịa n'ihe gbasara ụka anyị bịa anyị bute akwụkwọ nsọ anyị anyị ebido kpọkuo chineke o mee gịnị ọ zaa anyị otu a ka ọ dị ọ bụ na site n'ọjị ka anyị ji eme ka ndị nna nna anyị ha mara na anyị eme gịnị anyị akpọ ha ha bịa were oche ọjị bụ onye ọbụla na-agọ ọjị anaghị eji asụsụ ọzọ na-abụghị gịnị asụsụ igbo gịnị ka m kwuru anaghị eji asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ igbo were eme gịnị agọ ọjị maka na a gwara anyị sị e kwuru m e mere ka anyị mata na olu ndị nna nna anyị ha na-anụ bụ gịnị asụsụ Igbo ọ bụghị olu bekee ọ bụghị nke Latin ọ bụghị nke ndị Tiv nke ọ ji abụ Awụsa naanị gịnị asụsụ Igbo ọ wee tụ gị na ọjị bụ gịnị anyị bụ na mkpụrụ osisi mana a bịa n'ọjị na a na-akọwara anyị na ọjị ọ bụrụ na ị nweghị ọjị na be gị Kedu ihe ndị mmadụ nwere ike iji wee mee ọjị? Maka na onye ọbịa n'oge gboo, ọbịa bịa na nke gị, bịa n'ụlọ gị, ọ bụ ọjị ka ị ga-enye ya wee gọọ ya wee nabata ya wee kelee chi chukwu ọbịa ahụ duru ya n'ogologo ụzọ wee bịa na be gị ọ bụkwa ọjị ahụ ka ị ga-eji wee gwakwa ha sị ha ha durukwa ya ka ọ ga-abụ ọ ga-ana ka ọ nakwa n'udo na ọṅụ ya bụ na ọ bụ ọjị ka a na-eweta mana ọ bụrụ na ị nweghị ọjị naanị na a na-agọ ọjị agọ ya bụ gịnị bụ ịgọ ọjị a na-eji ya ekpe ekpere mana ị ga-eweta nwa aṅara weta mmịmị weta akị ilu weta ose ọjị were mmịmị na mmanya ọ bụghịkwa mmanya dịka biya ma ndị ọzọ ị ga-eji nkwụ elu kara aka wee mee gịnị wee mee gịnị wee sọọrọ onye ọbịa mana ọ bụ naanị ọjị bụ nke a na-eme gịnị nke a na-agọ agọ mana ndị ọzọ bụ na e nwere ike inye ya onye ahụ n'ụzọ dị ka inwe ike ubi okwu wee mee gịnị so onye a na ọjị were na ọjị gị bịa onye ahụ anara gị ọjị na e nwere ihe a na-asị gị ọjị nwere ibe ọjị na-eme gị si gịnị na-agba ọ bụ ebe a ka anyị na-enwe nghọtahie n'ọjị ụfọdụ ndị mmadụ asị ee na ọjị bụ ọjị ọjị ọbụla e nwere ọjị Igbo nwee ọjị Awụsa biko nke anyị na-ekwu maka ya n'ụbọchị taa bụ gịnị ọjị Igbo i nee anya n'isiokwu anyị ị ga-ahụ ya ọjị gịnị Igbo asịghịkwa m Ibo na ọ Igbo maka na ọtụtụ n'ime anyị na-agba abịa asị na Igbo abụrụzie gịnị Ibo ewepụzie G were B wee bido mana anyị bụ ndị gịnị ndị Igbo ya bụ ọ bụ ọjị Igbo ọ bụghị ọjị Awụsa Ọjị nwere ụdị ibe ọjị niile na-eme gịnị si agba. Nke mbụ bụ nke mbụ bụ na ọjị kedu nke bụ tutu anyị ruo n'ibe ka ọjị si agba kedu ka esi awa ọjị tupu awa ọjị n'ala Igbo a na-ebu ụzọ kwọọ aka biko ọtụtụ ndị mmadụ amaghị omenala so ọjị i bute ọjị were aka wapụ ya Mm-mm. a na-akwanyere ọjị gịnị ugwu kwọọ aka gị i wee kpọkuo ndị nna nna anyị ị gwa ha na mgbe ahụ ị kwọrọ aka fechaa aka wee cheruzie iwepụta ọjị ka a ga-agwa gị n'ime na ọjị gịnị abịago onye ahụ ga-ebu ụzọ kwọọ aka ya onye ahụ ga-agọ ọjị ahụ ka ọ ga-abụ wee weruzie asụsụ Igbo doro anya wee mee gịnị wee gọọ ọjị kedu ihe ị na-akpọ ịgọ ọjị ọ bụrụ na a kpọghị ya ịgọ ọjị anyị akpọọ ya ikpe ekpere mana anyị na-ejikarị ịgọ ọjị were akọwa ya mgbe ọ bịara ihe gbasara gịnị ọjị awacha ọjị ahụ a na-awa ọjị a na- a na-awa awasịa ọjị ewere ọjị onye wara ọjị ewere ọjị nke ya ihe a na-akpọ ya bụ aka ọjị ya bụ oke nke ya were ire ọjị tụpụ wee bunyezie ndị gịnị ndị ya na ha nọ ọjị ọzọ bụ na a na-ebunye ọjị site na ka esi wee bụrụzịa gịnị okenye ọ ma-abụ i bute ọjị ga bunye obere nwa tutu wee bunye okenye Mm-mm, a na-eburu ọjị bunye okenye tutu eme gịnị ebunyekwa ụmụaka ọzọ bụ na tutu ịwacha ọjị ahụ ịgwa ha mbụ tutu a taba ọjị ị ga-asị biko ọjị anyị gbara one a ọ bụrụ na ọ gbara ịtọ ị sị ọjị anyị gbakwara ịtọ onye ọbụla etie ee amago na ọ ihe ọma ka ọ bụ nke ọbụla e kwuru one ọjị a gbara anyị eme e wee mee ka ndị gị na ha na-awa ya na-ata ya bụ ọjị marụ ma ọ bụ ndị gị na ha nọ na ya bụ mmemme ka ha marụ ihe ọjị ahụ mere gịnị walụ gbalụ ọzọ wee dị ka ibe ya wee bụrụ na ọgọ anaghị eruo be ọgọ ya mee gịnị waa ọjị biko nụ ka anyị tinye anya na nke a ọjị ọ- ọjị a na-ekwu maka ya ọgọ ama mbụ i ruo be ọgọ ọgọ gị o bunye gị ọjị ime gịnị ịwa anaghị eme ya nke a bụ nsọ ala Igbo mana ọtụtụ n'ime anyị ọtụtụ obodo adachaghị iwu a n'iwu maka na dịka asụsụ Igbo anyị si wee dị anyị na-ele ya anya ebe ụbọchị ọbụla ọ na-eme gịnị ọ na-anyụ ka ọkụ ọzọkwa bụ dịka ibe ya wee bụ na nwadiala anaghị eruo be nna ya ochie waa ọjị ebe nna ya ochie ọ bụghị ihe mee gịnị ọ dịghị na n'omenala ndị Igbo ọ ma ruo be nna ya ochie waa ọjị ma ọ bụ ruo be ọgọ ya ọgọ eruo be ọgọ ya waa ọjị ya bụ nke a bụ ihe anyị kwesịrị ime gịnị ileba anya ọzọ wee bụrụ na ọ bụ okenye na-awakarị ọjị mana ebe afụghị okenye ọ bụrụ naanị ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị nọ nwatakịrị nwoke ọbụla n'ebe ahụ nwere ohere ime gịnị ịwa ọjị mana dịka igbo si wee dị ụfọdụ sị na e nweziri obodo ụfọdụ mere nke ha na nwatakịrị na nwaanyị as long as na nwaanyị ahụ bụ okenye na ọ ga-awa ọjị nke ahụ wee bụrụ iwu dị n'obodo ahụ mana ka ala igbo si wee dị bụ nwoke na-awa ọjị ebe a nọkọrịsịrị mana ọ bụzikwa na ọ naanị ụmụ nwaanyị na-awara onwe ya mana ọ bụrụ na nwoke nọrịrị ya ma n'agbanyeghị ma ọ bụ otu afọ ma ọ bụ afọ abụọ ọ bụ ya ga-eme gịnị ga-awa ọjị ọjị na-agba ibe ọjị na-agbagasị ya bụ the part mpere mpe ọjị gasị kedu nke a na-asị bụ ọjị gbara otu ọjị a gbara otu e wee sị gị na ọjị gbara otu ọ bụ ihe dị mma anyị na-akpọ ya ọjị ogbi ma ọ bụ ọjị isi i negodu ka aha ya si wee dị ị ga-eji ya wee marụ na ọjị a abụghị ọjị mee gịnị a na-akpọ ya ọjị ogbi ma ọ bụ ọjị isi ọ bụghị ezigbo ihe ka ọ bụ ọ bụghị gịnị ezigbo ihe ọ na-egosi ihe ọjọọ ka ga-eme gịnị na-abịa abịa ya kpatara na a waa ọjị ọ gbaa otu nweghị ibe ọ gbara a na-eti mkpu etie hei a sị na ọkwa arụ ihe ọjọọ biko nna ahịa a na-agbapụ ya n'ụchụ mana oge ụfọdụ kịta abụzi na a waa ọjị ọ gbara otu ị fụ mmadụ ọ sị gị nke ahụ agbasaghị m na ọjị ka ọ bụ ọkwa ọjị a mere onwe ya wee bịa ya bụ na nke a gosi na ọjị ọbụla gbara otu bụ ogbi ya bụ okwu nwee ihe ọbụla okwu nwee ihe ihe ọma dị na ya ma ọ bụ na o mee gịnị o kpuru isi ọ naghị ahụ ụzọ anyị wee nwee ọjị gbara abụọ n'ala Igbo ọjị anaghị agbakebe abụọ ọ na ọjị gbara abụọ ọjị gbara gịnị abụọ ọjị gbara abụọ ọ naghị apụtakewe ọ na-ahịa arụ tutu anyị eme gịnị ahụ ya ọjị gbara abụọ kedu ihe a na-akpọ ya a na-akpọ ya ọjị uru ma ọ bụ a sị gị na ọ bụ ọjị mere gịnị ọjị kụrụ aka ọ sị na nke a bụ ọjị uru ma ọ bụ ọjị mere gịnị ọjị kụrụ aka anaghị ahụkebe ọjị gbara gịnị abụọ n'ebe ụfọdụ anaghị ata ya ata mana obodo ụfọdụ ọ bụkwa ndị nze na-eme gịnị na-ata ya ya bụ ndị chiri echichi mgbe gboo ọjị ọjị gbara abụọ ana abụghị mmadụ niile ga-ata ya a ga-edowere ya onye chiri nze ị ma na tutu ị nweta ị ga-enweta onye ọzọ wee si n'etiti ndị ọzọ wee nweta onye kasị bụrụ okenye bụrụ onye marasị kasị wee mara ya wee chie ya gịnị ọzọ ma ọtụtụ n'ime omenala ndị a niile anwụchaala ya bụ Onye ọjị ọbụla gbara abụọ abụghị mmadụ niile na-eme gịnị na-ata ya ọ bụ ndị gịnị nze ya bụ a na-edowe ya mgbe onye ahụ chiri nze bịara e were ọjị ọjị ahụ mee gịnị nye ya sị ya na nke a bụ ọjị gị maka na a marụgo na gị nwa na onwe gị echighị nze na ị gaghị eme gịnị ị gaghị ata ya anyị wee banye n'ọjị gbara atọ ya bụ ihe a na-akpọ ya ọjị ikenga ọjị gbara atọ na-egosi ụkwụ osi ite atọ ahụ igbo ji eme gịnị esi nri ọ bụghịzi na anyị nwezi ma gas cooker nwechazi ihe ndị ọzọ e ji esi nri ọ na-egosi ụkwụ atọ ahụ ite ọ na-eji esi a na-akpọ ya ọjị gịnị ikenga ọ bụ oriri bụ ezigbo gịnị ọjị ka ọ bụ anyị wee nwee ọjị gbara anọ nke a bụ ahịa anọ ndị gịnị igbo ya bụ eke orie afọ na gịnị nkwọ nke a bụ ahịa anọ e ji wee mara gịnị ndị Igbo ya bụ ọjị gbara anọ na-egosi ahịa anọ gịnị ndị Igbo ọ bụ ezigbo ọjị ọjị gbara ise na isii bụ otu ihe ka ha na-egosipụta ọmụmụ na gịnị ụba ya bụ onye ahụ ọ na-egosi ọ bụrụ na ọ ebe a nụrụ nwaanyị ka a- a wara ọjị wee gbaa ise maọbụ isii a na-aṅụrị sị ee na nwaanyị nke a nụ a ga-ewetarakwana anyị ọchị na na ọmụmụ nakwa abịa maọbụ na o vu akụ na obi mana e nwere ụmụ nwaanyị ga-abụ ị nụbata ị fụ ihe ọma ihe ọma ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-abata ọzọ wee bụrụ ọjị gbara asaa nke a bụ ọjị oriri na ọṅụṅụ a na a na-abụ ọjị gbaa asaa edobe ya wee kpọọ oriri wee shie ka e wee nwee ike mee gịnị rie ya bụ gịnị taa ọjị maka na afụgo na ihe ọma na-eme gị ọ na-egosi ihe ọma ka ga-eme gịnị abịa abịa kedu myiri dị n'ịwa ọjị N'obodo niile, obodo ọbụla nọ n'ala Igbo na-agọ ọjị tutu ha eme gịnị? Ha taa ya. E ji ọjị eme omenala dị iche iche dịka ịlụ nwaanyị, ịkụpụta nwa, ịgụ nwa aha. Ebe niile n'ala Igbo bụ naanị ọjị ka a na-eme gịnị? Ka a na-agọ agọ. A naghị agọ nzu. Maka o nwego onye sị na a na-agọ nzu, a na-atụ nzu atụ, a naghị agọ ya agọ. Ọzọ wee bụrụ naanị asụsụ Igbo ka e ji agọ ọjị. anaghị eji asụsụ bekee maọbụ latin ihe mbụ a na-enye onye ọbụla bịara na obodo n'ala igbo bụ gịnị ọjị ọzọ wee bụ kedu uru ọjị bara anyị ọjị bara ọtụtụ uru nke mbụ bụ na eji ọjị eme gịnị omenala ejikwa ọjị eji ọjị were eme gịnị a na-ata ya ata ejikwa ya ekpezi esemokwu jirikwa ọjị were na-emekwa gịnị eji ya were agba ndụ ị fụ ebe ewepụtara ọbara ewere ọjị suru sị na ha na-eme gịnị agba ndụ ejikwa ọjị were egosi gịnị ịhụnanya ọzọ wee bụrụkwa na e- ijikwa ejikwa ọjị na-anabata gịnị onye ọbịa jiri ọjị na-eme gịnị na-achụ aja were ọjị na-enye ofe ebe a na-ekpe arụsị dị iche iche ọ bụ ọjị ka ha ji eme gịnị agọ mmụọ iji ejikwa ọjị esikwa na n'ọjị were enweta gịnị ego onye na-ere ọjị na-enweta ego na ya ejikwa ya achụ gịnị ụra dịka oge ụfọdụ mgbe ahụ a ga-asị gị na ị tachaa ọjị ụra apụọ gị n'anya nke a wee sị na eji ọjị were eme gịnị achụ ụra ya bụ ọ bụ na opekata mpe e nwere ihe iri karịa uru ọjị bara anyị kedu ọghọm dị n'ịwa ọjị nke mbụ ị ma na ihe ọbụla nwere uru nwere gịnị ọghọm nke mbụ bụ na a na-esite n'ọjị enye mmadụ nsị oge ụfọdụ A na-esite n'ike ọjị ka esi wee kee ya bụ ọjị enwe esemokwu mgbe i were ọjị bunye obere nwa tutu i bunye okenye. Ọzọ bụ n'ihi na ọjị anaghị anụ asụsụ ọzọ na-abụghị asụsụ Igbo. Onye Yoruba maọbụ onye Awụsa nwere ike ịnọ ebe a na-agọ ọjị ghọta ya ka a na-akparị ya akparị maka ọ naghị anụ ihe ị na-eme gịnị ihe ị na-ekwu ya bụ ọ na-eweta nghọtahie ya bụ esemokwu n'etiti ebe ndị na-abụghị ndị Igbo nọ kedu mgbanwe dị n'ịwa ọjị nke mbụ n'oge ugbu a a na-ejizi ụdị ekpere sọrọ onye were agọ ọjị ị fụ a na-ejicha ma olu bekee ee were agọzi ọjị ọzọ wee bụrụ na mmadụ nwere ike iji ihe abụghị mkpụrụ ọjị wee chee dịka gịnị ọjị na-agọ ya agọ ị fụ mmadụ ọ sị gị na ọ na-agọ nzu weta aṅara bewachaa aṅara sị na nke a abụghị otu omenala Igbo anyị si wee dị anaghị agọ ihe ndị a agọ naanị ọjị nwere ikike ka e mee gịnị ka a gọọ ya ụfọdụ anaghịzi agbasochazi usoro e si awa ọjị ma na-emekwa gịnị na-eke ọjị nke a bụ mgbanwe dị na gịnị n'ịwa ọjị biko nu ka anyị neba anya ọfụma n'ihe niile gbasara ịwa ọjị Igbo sị na Mm, ehi amaghị uru ọdụdụ ya bara ya mana mgbe e bepụrụ ya o mee gịnị ọ mara uru ọ mee gịnị ọ bara ya ọ bụrụ na anyị mara uru asụsụ anyị bara anyị wee chekwaa ya anyị ga-ama na ọ bụ ya bụ otu ihe ndị nna nna anyị ha hapụrụ anyị ndewo